But the intention here is for you to hear what he wanted, what he said, and tell me what you think about it on comment section. God bless you. Subscribe to the channel if you have not. See you again.
Hello, Pila nwanne mmadụ, nna kee ka ị me. ama m na udo dị asị m onye ọ na isi na-awa aja ọ ga-eji nke wee chụ isi onye ọzọ na-awa ya aja ọ ga-eji nke wee chụ Caterpillar enwere ihe m chọrọ ịdrọpụrụ gị here ị fụlụ Angel Makeup anyị na-achọ ya achọsi ike ya na gentle yahoo na chikọdịrị nke a na-akpọ success with others welukwe voice note m a nye ha o were voice note m a nye ha na mụ nwa wụ Ebekuo Dike si na ịghọtago na m mee na isi ha na m eji isi ha wee mee foundation my house foundation gate my house ọkwa efu isi ha na-abụ yes i spoke with eh, nwunye onye ndu m gwa ya na m eji isi ndị a wee mee foundation my ha ga-eprovide ndị niile ha gburu n'Ịkpa Ọla Arọndịzuọgụ ihube ọkigwe ndị niile ha kidnapụrụ ha ga-eprovide ha alive not in death m ma agwa gentle na mụnwa because agba m nkịtị apụtabeghị m since na enwe ihe mere m ji wee pụta n'ije a. and otu a m pụta n'ije na I'm not going back ha ka na-agba anụ m na ha na ebe ọ na ha nọ ha na-akpọ m aha ebe ọ na ha nọ yes ọ mụwa na-achụ ha let me make it clear to you ọ mụwa na-achụ ha enweghị ihe ga-eme n'ụwa a, ee ka m ghara enwude ha ha ka hụ ngwu ekele ọmụ ha kakwanụ ndị nke ejide ejide but for the fact na ha nechara anya ọ bụrụ na onye na-egbu ndị be anyị eme ihe ọjọọ ekidna eme kidnapping enwetara m voice note o sendere our brother wụ ikenga uruagụ because na ikenga na-agwa ha nke wụ eziokwu ama m na ha ha etiri kpọ ya asị enwere voice note m nụrụ ọ kpọchara m aha o sendere ikenga uruagụ ịghọtago so ha na-aba na-akpọ na-akpọ ya sọ iyi ịma ha mụtara ịkọ ọnụ akọ ọ mụnwa wụ Ebekuo Dike wụ ihe bata naijiria kpọrọ ndị ọcha from finland wee bata naijiria enweghị onye mara na m bata m bata jee mee investigation na Ndịzuọgụ see ma ụmụ chidi see ma ụmụ ọgụ adị mma nke m kpọrọ gentle yahoo na phone sị ya sị release ọga were voice note nye ha sị release ọgụ adị mma ha kidnapụrụ sị releasekwe Chidi na ndị niile ha kidnapụrụ na m achọghị ịnụ na egburu mmadụ a- achọ m iji ntị anụ ya Ịghọtago? na m achọghị iji ntị anụ ya na e nwere onye egburu because you can be killing your own people without knowing that you were bought over to be killing your own people m kpọrọ ndị ọcha wee bata anyị wee mewe investigation jewe ma ọsụ ihite ụkwa bata ma Ịkpa Ọla ma ihube ma Arọndịzuọgụ ma kawa nna atọ ma all the whole places ha gburu ndị mmadụ ewere all the whole evidence wee chịkọrọ evidence a ịma ndị ọcha nwere ka ha si eme ihe anyị naghachi back to Finland elu ahandịa ya over to Finland authority before we made the four, three people arrest those three people guys e mere arrest ha sị na ha na-eweta Simon Ekpa ego na ha amaghị ndị na-afund ihe a a jụọ ha ụnụ awụ ụnụ awụ ka ife a kpọrọ ya ụnụ awụ Western Union ha sị mba ọ wụnụ fraud ọ wụnụ ndị Nigerian gọọmenti South Eastern leaders na sponsor Simon Ekpa a na-eyuzuzi ụmụaka wee na-egbusisi ndị be anyị ka ha mee encounter ESN and IPOB ha aghọta ihe e ji ha arụ but I believe na Gentle aghọtago ihe e ji arụ ya ka a kpọtazi Simon Ekpa ma mgbe e mere Simon Ekpa arrest a gwara ya ya bịa okwuchi ihe okwu ericha ọ ma na na aka ji ejide ya na ọ ma Simon ga-anọ 60 years imprisonment he is not coming out ha mara ama na ọ committed criminality

a sị anyị efrozuru akaụntụ ya niile ụlọ niile ọ gọ na Finland esiziri ya Mme- otu a m si eso Simon ka m na-esi wee so ya m na-esi wee so ha a gwa Gentle onye ebe ka Simon Ekpa wụ a sị na m jọ- m chọ ịjụtụ ya ajụjụ n'ọnụ m jụọ onye ebe ka Nnamdị Kanụ wee kwuo m ma-eme ya ihe m ma-agwa ya na mbọsị a mụ dike na mba ka a mụrụ ibe ya ihe dị iche wụ aha onye na-aza ọ kwa ị fụrụ from that Chris Okereke that one woman m jee be ha I mean one woman anyị jee be ha akwuo na ha ka jere na the woman na ọrụ ka ha egbuo na-ete ọtụ ya Cordelia Okafor anyị jee be Ignatius Owunna be one boy a na onye ikpe eze mba a na-akpọ Ignatius Ow- this boy eh onye ahụ from poor family i- ụlọ nna ya wụ aja so the only son ụlọ nna ya wụ aja na nwunye ya jere ihe pati I meet a family ụmụ ya na-ebe akwa na nwunye ya jere ihe pati jechaa ihe pati bata hanwa bịa bịa but ha fụrụ ndị pati ahụ ka ha bịara ha ejeje kpụrụ ndị pati ahụ we went and meet family shade ha na-ekwu that na that na na- no because na di ejeje ketela si enyere ụmụ mgbei ndị ọcha ndị ọcha mụ na ha so ebata wee sị what

and that woman ada ndigbo anụgonu mmadụ na na in as much as na ndị involve na aka ji ejisi ike ngwa esi arọ ya hapụta ọ mụnwa wụ isi mmiri ebe kwedi karịrị ana adị m anọ ebe a na-agba izu ọjọọ megide mmadụ adị m emegide mmadụ Gentle sị m nye nọmba nwunye chidi nye nọmba nwunye ka ihe na-enye gị nọmba nwunye those people you kidnap di ya What, the, pe- the real person they need is their husband not their number ụmụ ha chọrọ papa ha gụnwa eh, Angel Makeup you went ahead and murdered one young guy a na-akpọ em ka ya fịa anyị jee be ha na Ndimoko ka ihe na-akpọ that guy a place called Ndimoko in Arondizuogu ka ihe na-akpọ that guy em Kosiso you and your criminal guy you murdered them you went you come out and say he is a terrorist he is a saboteur the the evidence ajụọ simon ekpa this guy is yeah, one of your criminal gang look at where he was praising you everything was there gentle yahoo one of the ki- killer where he was praising him that noga this is ọ na-enes ka isi ego nigeria gọọmenti na-eji ablọk zi now all the whole means ha ji esendịrị ha ego through islamic bank but ọ dịgwụlede enwe ndị ọcha ị ma ndị ọcha nwere a na-esote ha for since 2022

then ajụkwazi ya sị are you a lawyer you claim to be a lawyer in Finland ọ sị na ya wụ a lawyer another 15 years imprisonment or how many years now 30 years then a bịa kwuwezie okwu terrorism ị ghọtago. Uh-huh. all the whole evidence eji eh, gwa gentle yahoo na jamaica ha mara ndị niile ha kidnap ma ndị ha napụka napụla ego ma ndị ha na m si ha releasegoro ndị ahụ na a ma na ọ ha nwa ji ya nwe ndị ọzọ

ụlọ niile ha gbara ọkụ na the- na the entire south east ha ga-arụchichara ya ndị ma ụlọ nwaanyị ajadu ahụ ha gbara ọkụ ka ha gbakara ndị ọcha m kpọrọ ha jee ndị be ha gosicha ma ini di the woman ma the year di the woman lụrụ ụlọ 1990 na 96 ka di the woman gba mbọ lụta ụlọ ahụ eh, 94 95 96 ka di the woman gbara mbọ lụta ụlọ ahụ mgbe ọ na-alụ na wiz oyi so na ha agbana the ụlọ ọkụ the white man they were all crying What are why are you destroying your own people if you say you are looking for you are fighting for their freedom? Ebe ọ na-egbu na na-ezu ohi na-akpọ ndị DOS. Nelly Ofoegbu and others is begging that na Simon Ekpa was deceived by Nigerian government and them that they want to come back to DOS. A sị na ụnụ ga-anọgide ebe a until onye ndu apụta. nọ n'ikpeazụ ka a chọpụta na Naijiria gọọmenti na-sponsọ Simon Ekpa but unu ma now since e jidere Simon Ekpa enweghi onye pụta sị na ya bụ nwanne Simon Ekpa nobody enweghi onye pụta sị na ọ nwanna ya nobody enweghi onye jere ije nobody is coming those land efere mere protest ahụ efere mere Nigerian gọọmenti paid them for 500 for 400 e nwekwa one man a na-akpọ Patrick one Mr. Patrick onye bi Finland o bu ha ụzọ biri Finland mara ihe a na-arụ na Finland ọ sị na ya gwa Simon Ekpa ị hụrụ ogbugbu a ị na-egbu ụmụaka ndị Igbo wụ ụmụnna anyị na ị ga-ata ahụhụ ya ha nwa yọọ ya sị ya bịta- ya pụta so jee o so n'ọnụ na-ekwu na Finland ọ sị ha over his dead body and I warn Patrick that you should not step into this matter ọ sị m ya na-apụ ala You don't step in this, this matter. You know that this guy is terrorizing our people, killing our people, harvesting the organ, snatching their car. Moto niile ahụ e nweta n'ime ọhịa njem mekọp ha pakcha moto ndị mmadụ ma moto meshin ndị mmadụ n'ime ọhịa kedu ihe ha si na ha anaha ezu ohi pak meshin meshin ndị ahụ kedu ihe ọ nọ ebe ahụ eme ma moto ndị ahụ ọhịa ị ga-ajụ onwe gị Caterpillar adị m very very happy that na ị necha na fụ na ha nwa abago into criminality wee sị na wee sị mba you can never work with them that tụma ị ga-erichie dachie ụzọ ka ị buru ọnụ na ha nọ n'ọsọ eziokwu na a ma na ha nwara achụgụ bet ha ihe ebute gị because ha fụrụ na ị kwụ n'eziokwu you don't want to join them in their criminality in their evil that was why they hate Ikenga Uruagu that was why they hate Chinasa Nworu that was why they hate dos members that was why they hate me ebe ka ọ dịkarịla na m ma-agba ha mmee na isi gentle yahoo angel makeup temple butuzo all of them m me-eji isi ha wee mee foundation gate m agwa m na nwunye na- agwagwo m ndị dos m me-eji isi ha wee mee foundation gate m I will never stop until I finish them. Ekwifule going na nne spend. When Simon Ekpa becha, ọ chọrọ igbu onwe ya na prison na ọ dịnụ ya. Ọ chọrọ igbu onwe ya na prison. Ọ chọrọ ịkwụ ụdọ ka o gbuo onwe ka o were akwa prison kegbuo onwe ya. A sị ya no. You can't kill yourself. You have a lot to answer. Ọ na-ebe akaụntụ ya frozuru ihe niile ụnọ niile ha go ife idu unu ụmụaka gocha na Finland na na-agagharị all the whole ụnọ ụnọ ha na-ego na-eyi ozuzi ha ha na-eje eme kidnapping egbu ndị mmadụ a harvest organ egbu ụmụnne ha ndị ọjọọ ntụsi okay ị sị na ọ wụhụ ndị otu na-eme kidnapping why not find out those people that are doing the kidnapping e kidnapụgodị mmadụ ị sị e mechaa ọnwụ na ọha nwa ihe a mere na February 17, 1990, uh, 2024. February 17, m kpọọ ya oh, 17th, m kpọọ Gentle 18th, sị ya nna wete number angel makeup sasịrịlị ọ sị na ọ wụhụ ndị be m sị ya na ọ ndị be gị o jechaa o mechaa ọ wụ ndị be ọ sị na-erelease till today that man and my family I, we went there fụchakwa ụmụaka ndị autopilot ha amaghị na ọ mụnwa I, wa- I went there with my men with ndị ọcha bịara ha ma mgbe anyị ji bịa bata afụcha ha na-ebugharị mashin na-epiogharị n'ime ọhịa ụmụaka abakaliki i kpo- i kpokọrọ ụmụaka abakaliki bịa na-eterorize be nna gị kpokọrọ ụmụaka Abakaliki ị nọkatabe jụọ onwe gị asụ kedu ihe gụ na ụmụaka Abakaliki ha na-emedo n'obodo a which na ị mara na one day they can change mind and kill you a gwa na Simon wụ onye Ebonyi steeti i believe then Simon wụrụ onye Ebonyi steeti ahịa be ha na-azụ a na-eme ọfụma na be ha ị na-edestroy be nna gị ị na-edestroy be nna gị ị na-egbusisi ndị mmadụ na okay asụ ndị Abakaliki unu pụọ from their community from their town ị kpọrọ ha jee na-eje egbusisi ha na Ọsụmoghu na-egbusisi ha na Arọndịzuọgụ egbusisi ha na Okigwe egbusisi ha na ịkpọrọ egbusisi ha na Akụ be nna gị na if jeneje face the security Alọndịzuọgụ ha nwa gbaa unu gbaa unu gwogwo agbaghachi azụ jezie na-eterrorize the civilians now. Why not invest in the people like you? You don't go to civilians. You face those people that that is controlling God like you. Go and make up. Okay, otu a nchụwarị ya mụnwa wee be ka odike. M may make sure and cripple all of them. We are on the matter and we can never stop until we, we finish. Enwurecha ha ha. Then it's, then it's, emeghe expose mba ụwa niile n'afịa.

they kill securities. Securities that is guiding the community. If they are freedom fighter, they don't need to kill securities. They have to work with the securities. That is how freedom. Ọ na-enezi ka atụrụ. Ọfụ- Ihe niile na-adị ụfụ na ndị Nigerian gọọmenti gwuru wayo. agwa ndị ndị ọcha na-agwazi that na ọ na ndị ahụ ndị freedom fighter na ha kwesịrị na-awork with ndị security because without security you can't get what you want na ọ security ga na-enye gị information ekwe ihe dị nụ. once ha ma na ụnụ dị- dị- dị strong n- ụnụ arụsịkwa ọrụ ike efere ya ndị ọcha na-agwazi ya ọ na-ebezi akwa osota kpudo ihu n'ala he will spend 60 years imprisonment iwe ama ahụ n'ọdụ mara dị he is less of ọ ya ka ha ji afaịtị ha ndị otu ya niile enweghị na-ekwutezi okwu Simon Ekpa ma ọ ya ma ihe ha na-ekwutezi okwu ebe a ga na-esend fund ego e nwetakwa through kidnapping ịghọtago onye ama- onye onye amaha ebe mmiri bido wee maba ya agaghị ama ebe ebuzi ama m that Gentle ọ gwara m sị m ebe ka o- na ya chọrọ ka e mee peace na ya dala ha ụla yes sometimes nke o ji owuru mmadụ echiche mmụọ mmadụ abata ya n'ime ọ mara yes na ya klọsụrụ banụ ọ ozi ihe ha na-eme ka ọ na-eme but ndị ahụ i gburu kezi ihe ị chọ ka e mee ụmụnne ha ndị ahụ i gburu ụmụaka ha kee ihe ị chọ ka e mee ya ndị ahụ i gburu papa ha mama ha ụmụ ha na-eke okike ọ na-eke n'ụlọ ebe onye awụsa a one on- on- onye awụsa man so em- eh, fight ndị fulani ka ha na-abịa ha sị that na the most useless set of terrorists ya from this planet earth is BLA autopilot liberation terrorists that is killing their own people onye awụsa na-ekwu ya Neither of you people to join hand and chase Fulani terrorists away from your land with ESN. You now join hand to be killing your own people sponsored by Nigerian government. 66 Northerners is sponsoring Simon Ever. You understand? 66 Northerners is sponsoring Simon Ever. Maka onye amaghị akọwarị ya, anyị nwere eme investigation, anyị na-agba enwe na-eri enwe. ihe o ji ihe a ji akpọ ike nke ilu agụ na-akpọ enwe ebu ha anaghị ebu ya ma chefuo na Simon Ekpa so n'aka kidnapụrụ Nnamdi Kanu the reason why the lawyer Ejimakor joy Aloy Ejimakor ji ekwu erize kwere wuru Simon Ekpa committed to him ọ nara ego rie o- o setizie Simon bido gbuwezie mmadụ o nwezi ọnụ okwu kịta o nweghị ọnụ okwu Nigeria gọọmenti wụọ ọnụọ ya the same thing nwanne Nnamdi Kanu the siblings ịghọtago e nwere problem ha na-enwe ha n'ime onwe ha na because ha amaghị ha nwa mgbe ha bidoro ziba ozi simon ekpa ya gwa gentle yahoo butuzo and their criminal gang ka ha stọpụ igbu mmadụ ekidnapụ mmadụ n'ọsụ no no no no ọ dụgo late that gentle na onwe ya aghọtawazi onwe ya but ọ dụgo late Okay, now Simon kwụs- Simon anaghị eclaimụzi that he is the, he is the he is the in charge of the killing of our people in the southeast. Who is in charge of those that they killed this last December? Who control them? It's Nigerian government. E nwezi onye na-abịa eclaimụzi? Now that matters now ka a na-atakụrụ ozi now. Kezi onye na-agwazi ndị ha ji egbusi ndị mmadụ. Ọ Devil Umahi we hear use coaster. ka anyị remind ya devil umahi use coaster after the election ọ chịkọrọcha ha were coaster gọọmenti coaster chịkọrọ ha ị ma na ọ na ebonyi steeti this year jee jee jụọ ese mee ya own investigation ndị ebonyi steeti celebrate the highest december this year na ebonyi steeti go and do your findings anyị na-eme investigation anyị na-agba enwe na-eri enwe the highest December a gba this year ndị Ebonyi steeti uju so ndị nọzi na Ebonyi steeti mụ na ha dị na mma na-akpọ m sị m ebe ka onsi yes ha sị na ma ụmụaka enweghị ha na-alụpụrụ ọrụ oyibo na Anambra na n'Imo steeti je into kidnapping na ha na-alụchazi ụlọ na-emewe ọfụma wee na-edestroy Anambra na Imo steeti ụmụaka be ha pụrụ ọrụ oyibo kidnapping ba- joinụrụ autopilot BLA terrorist ịghọtara ebe m na-eje gentle kpọkọta ha bịa na-edestroy achụsisi ịbatazi ebe ha na ha na-emezi be ha na-edestroy ndị be gentle ndị arọndizuọgụ ndị imo steeti ndị ihube ndị ọsụ ndị ọkigwe ndị ọdụ lilu ihiala ọdụ a na-edestroy ha na-ekidnapụ ha enweta ego ewerezi ego eje na-edevelopụ be nna ha chụsịsịa ndị na-abịa abịa eme business na Anambra n'Imo steeti chụcha the business people chụicha ha Asaba we went to Asaba fụzie na Asaba na-azụ ahịa ọfụma ọfụma we went to Port Harcourt anyị kpagharịrị Nigeria very very well around October before the arrest of Simon Ekperima you understand kpọrọ ha gacha anyị niile Monday sit at home we went to everywhere anyị na-agba enwe na-eri enwe the only thing dị there wụrụ enweghị m nsogbu but onye ọwụna chọrọ nsogbu nsogbu anyị asogbu ya because gụnwawu anyị believe na egbe belu ugo belu nke sị ibe ya ebene ya gosikwa ya ebe ọ ga-ebe ka ya na ụmụnne ya ghara inwe nsogbu you understand anyị egosi gị ebe ị ga-ebe ebe ọ na ha nechara anya decide anọ egbu ụmụnne ha ị mara the thing anaghị ekwe m alahụ ụla anọkọta m one day na-eche ka gentle na onye igbo mụrụ this boy o ji wee necha anya ijide nwanne gị ị na-ene nwanne gị nwoke anya na mkpụrụ anya ọ na-asị gị brother gị egbukwana ya na enweghị ihe ya mere i gbuo ị sị na ọ wụ saboteur your own brother ka i gburu because na ibu egbe na-eme autopilot your own brother m believeghị na nne mụrụ gentle yahoo those criminals na mama ha wụ ndị igbo papa ha wụrụ ndị igbo n'ezie n'ezie something is wrong somewhere because ọwụ na mama ha or papa ha wụ ndị Igbo you can't tell me na Jerusalem ebe m bi n'Israel here ị ma na ọ na-abụ ka ihe mee Moses ji wee gbapụ ọsọ from Egypt na ọ fụ ụmụnne o- ndị Israel naabọ ka ha na-anụ ọgụ ụmụnne ya naabọ ka ha na-anụ ọgụ ọ sị unu amakwa ihe na ọ wụ na ọ gịnwa bụ onye Israel unu na onye Egypt na-anụ ọgụ m na-enyere gị aka gbuo onye Egypt but unu naabọ na-ezuzu ezu na-anụ ọgụ dị very very stupid nke ọzọ sị ọ ka i gbuo anyị ka i si egbu onye Egypt mbọsị a ọkwa ya nwa ebe okwu bido nwanne ya owe nke ọzọ sị makwa ihe you don't kill your brother you don't fight but you guys are brothers ihe m ji eweta okwu ebe a na na ndị egbu na ndị eme kidnapping bụ ndị e gburu ndị Hamas to Israel ihe a na-akpọ ya bụ self defense ndị Israel wee sị gịnị e kidnapụrụ mmadụ 200 wound mmadụ 1000 something 1400 ka a sị a na-achọ achọ weta enwetago ndị enweta ndị Israel si no na ụdị ihe dị otu a adịghị a na-ajụ ma Netanyahu ka ezi ọ na ị can protect us ọ sị don't worry after the war after the war egbuone more than 50,000 something Palestinian Hamas egbuwo more than 50,000 and- of them a na-ayọkwa ha biko ka ị na-ayọ biko ka a na-eme so ndị ahụ egbuziri nwa ha onye ọ na-adị happy at least onye ọ na na-edi at least because of nwa ya na at least na emego revenge destroy ihe ihe ga-eri ha billions of naira ịlụkwa and about 50,000 of them anwụọla asị na ama eme Hamas international eh, Netanyahu na ama international ICC this and that enweghị ebe ọ na ha na-eje O- ebegburu ha because ha nọ na-achọ ha So for Gentle Yahoo abịa use all his criminal gang bịa na terrorize egbu ndị be anyị and Mazi Nnamdi Kanu si create ESN say if you want to fight ESN go inside the bush they are in the bush that you cannot fight them in the town that we have house in the town na agaghị emebisi ihe anyị nwere n'obodo na ndị be anyị na-ata ahụhụ na ndị be anyị na ọ 20 pounds ka enye ndị be anyị so Nigeria gọọmenti na-ene anya hụ that na ọ na ọ wụ na ha nwa chọọ ndị ESN jee n'ime ọhịa which Gentle was one of them then na a ga-ewin ha na the war ihe a na-akpọ ya guerrilla war ha nwa bụrụzie guerrilla war ha ndị a gorozie ha buruzie ha bata inside the town ịghọtara ebe m na-eje ịma ihe a na-akpọ ihe a wụ political expe- experience political move Nigeria gọọmenti gobizie Simon Ekpa onye nwe BDF ị fụrụ ha na control wụ nwanne Dave Umahi nke wụ retired soja onye nwe nwe Biafran Defence Force mgbe Dave Umahi sị na ya create IPOB from IPOB ESN from ESN to encounter them due to Gentle agaghị school ndị agaghị school ha aghọtaghị ebe the very useless idiot na-eje then ha nwa bịazie Gentle ha ndị polisi agbagbusie ha ndị mgbe ndị polisi ji abịazi back to war uche ha agwazi ha na ịgbagbuo ndị a na ha ga-abịaghachi back gbuo ụlọ ndị mmadụ ọkụ ka e nwee ike idestroy bụ ụlọ ka esi edestroy northern Nigeria ha na-afọ ndụ ha ịghọtara ihe na-egbu ego na ka m mepee gị anya ịfụ ka ha si ebata ka ha destroy ya baa ya otu ahụ ndị Fulani Fulani si wee edestroy ndị northern Nigeria ha nwa bịa na-egbu ndị be anyị na ejide Simon Ekpa ịfụgo ndị ha gburu now iji egosi na ọ Nigerian gọọmenti na-esponsor ha enwezighị onye na-abịazi abịa eclaim na ọ nya nwa gbuziri ego dị na account Simon Ekpa ọ sị na in the one- next 150,000 150 years na ya erichabeghị ya ma ụmụ ya now today one naira o jighi ego niile a Nigeria gọọmenti pọmpụrụ ya ma nke ndị ha nweta kidnapping a pọmpụrụ ya Finland gọọmenti akwụchina that money Simon na-ebe akwa ka ụmụazị and ndị otu niile enwezi ndị na-ajụ ya all the whole bloggers na-ekwunyere ya agwaburu m that na akwụrụ ha ụgwọ na a na-akwụ all those bloggers ụgwọ unu ncha na-asị today ada na-eri ukwu ego na-eri ego ndị autopilot e, bịara m kwukwuo ma ndị otu ya na kwuo na akwụrụ ha ụgwọ ha ncha na confess were ka ha si eme kidnapping ka ha si eni ndị nna ndị mmadụ na ndụ the worst wụ na ọ ụmụnne ha Jesus Christ a sị m alụ jekwe ha ga-ekpochikwa ihe ọjọọ niile ha mere onye nwere asị na nwata totere na-ata ahụhụ ihe nna ya metere nwanne m nwa ebe ka edika ma nkwụsị ihe a m gwa gị na were voice m nye ha we will come to them and we must get them of course na onye gwa the command voice e nwetara ya akpọkwa onye ndị abi once wụ na ha na-eji aka ha ebupụta onwe ha ma nke gentle e- e- akpọrọ ya a ga- a ga-ejirecha all of them ha agaghị ebi n'ime ọhịa forever they know ma ndị nke gbapụrụ Ghana a na ha achọ ha now ma Blessing nakwa eh, Chikodere and others a na-achọ ha Ha- ha na-adụ shock ka esi enweta ha
my brother sị ga a gaa gbawa afa igbo people nọ under curse ihe emega anyị na agbagha aka kwesị nwere onye igbo ihe emega anyị na agbagha aka ihe emega anyị na agbagha aka the afụfụ a tara na nnọọ through ojukwu side alụrụ ya alụrụ ya gbuo ha mmiri milion sọpụpa egburu Em, ka afa ya eh, uwazuruike pụta mego uwazuruike lakpuo maazị nnamdị kalụ pụta gbalịa mepee the whole- ọnọdụ the whole tribe niile nọ na naijiria anya mepee ha anya ewere ha maazị Nnamdị Kanu ọkwa ụmụnne ha rere ya enye ha n'aka ndị Fulani enemy ha jichie ya ee Simon Ekpa our prime minister kala agbatụ na aka eji anụ aha Biafra agba ka ịhụrụ ha ga-aplanakwa evil against him ị were hụ na ndị Igbo nọ under curse ọkwa onye Yoruba kwuru Yoruba man kwuru ya achọ ka iwute Yoruba man pastor kwụrụ enu wee na-ekwu na ha nọ we under curse ama ma ọ ihe ndị nna nna anyị ha metere ihe mega anyị ji ata afụ generation anyị ji ata afụfụ due to ụmụnne anyị ha erere na slave trade ya ihe egwe ihe kwesịrị ịgba anyị ga-agba afa ga-appease the spirit of ihe mega ihe a n'ala igbo because ụmụnne ahụ erere through slave trade ma ụfọdụ ndị gara na ọgwụ na ahịa anụnwa ka e na aha obodo data ka aha part na american side ka ọ dị gịnị ya erukpuo onwe ha na mmiri ha lekpere na obiọma ya erukpu ya na obiọma were nwụọ ọnwụ ọjọọ ha nwụrụ n'ime mmiri Ee, instead ha ga-abụ slave ha jikọọ onwe ha aka baa n'ime osimiri mmiri gbagbuo ha nwụchịa i chere ha nwụrụ n'ọnwa i chere ha nwụrụ n'anya mma ọ dị ma ndị okoro ha nwụdere ma ndị eze ma ndị chief anyị nwụderechi na-erechi ee, ha ji anya mmiri bụọ ha ọnụ were hapụ ala anyị pụwa ọcha ihe anyị ji ata lewe na enu lee the afụfụ maazị Nnamdị Kalụ tara ọkwa ụmụnne anyị ahụ ma ndị butere ma private jet ma everything ha ga ebulala ya biye n'aka ndị Fulani ndị Fulani na-abụ ndị iro Nigerian people biye ha ha kpachie kpachie maazị Nnamdị Kalụ echewezie nnọọ onye nke kele emetụ ekere ji na-anọtụ mmere anyị ka eke eme nnọọ sef ndị ndị ndị ndị invader bụ ndị fulani aga egbuchapụ ndị igbo nọ from enugu steeti ebonyi gbadatawatụ ala ala imo steeti ha ma anambra ha ma ihe a Eh, maazị nnamdị ka eh, maazị simon ekpa kwụchiri obi adịghị ndị winch all this all this fulani igbo igbo fulani ha a mụrụ n'ala igbo chi obi adịghị ha mma unu were fụ na ihe na-eme anyị agbagha aka anyị needịrị ịgakwa ị- ịga achọwa gbawa afa ka a mara ihe mere nnọọ anyị ji na-ata ụdị afụfụ anyị ji gbasha all over the world na-ata afụfụ a ụlọ adịghị mma ama adịghị mma lee ya ị mara nke m ana m ọ na-eme abịa ha na m n'uche kwa m kwuo ya onye na-ereason ọfụma na-aghọta ya okwu m ga-amakwa na ha ihe m na-ebe akwa na-atụ aka nne m anọghị ndụ nna m nọ dị anyị nọ under curse ụmụ igbo man anyị nọ under curse somebody bụrụ anyị ọnụ a bụrụ anyị ọnụ anyị ndị igbo a bụrụ anyị ọnụ onye chọ abụghị ya ọnụ nnọọ ngwa na ose etelen iji ha nye ihe ihe na-emenụ iji ha nye ụlọ ihe na-emenụ Maazị Nnamdi Kanu ee Simon prime minister mere invite na-erube ha mere ihe anụ emere overthrow Ee, ndị army na-ekwu okwu ime overthrow agba agba men on the ground na-ekwu okwu ime overthrow ee amamonye nke ọzọ asọ bụ nkere ka asọ gere amama amama ahụ ọ na-aza aza si ya wụside ya emezila overthrow awụ prime prime minister ndị mba ọzọ ma ndị United Nations na-elezi ndị Igbo a ga na-asị kedu ụdị tribe a e nye ha dị si e nye ha this freedom e nye ha na freedom ha nwee nation election ha agaghị eji ha ga-egbusi onwe ha ịma na abụọ dị ya na ana ụmụnne ha ndị nke nọkwa by the side wụ ndị other ma kogi ha ma ndị mba mmiri ha ma so many people na-awụ ndị real igbo but the igbos ha ga na-elekwa anyị na akwa ekwuru ihe na ọwa ihe anụ le ndị igbo a sị ma ihe unu ahụna n'ebe amamihe ndị Igbo nọ unu hụzi ebe ọ na-end ha chọrọ ka agbakasịa dị ihe anụ ha ji ọnụnụ ha ndị sị kama Simon Ekpa ga-eweta dị Biafra nke m ma na Biafra na-abịara unu ejila anya unu eji anya unu ji imi unu na anya unu na-afụ ya kwa nkwu asị m na-ekwu akwasị since agbachara m nkịtị for many days agbachara m nkịtị so amụrụ onye m na-atọpụsịrị ọnụ ka m nọrọ onwe m ka mmadụ ha enwe na high blood pressure ee krismas agbaga mmadụ ama ama agbaga krismas ma agbaga krismas ọ dụtụ iwe akwa ihe iwe mere m ji wee pụọ from the pụọ from this eh, eh, Biafra is our home iwe mere m ji wee pụgodi sị ka m gaa kpakọ brain m ọnụ mmadụ abụghị ara O nwere dị- fụ fụ ihe ụmụnne anyị mego onwe ha fụ ihe ndị Igbo ndị Igbo mego onwe ha o ngekwa unu nwee ndị okenye nwee ma ndị na-eme omenala na-eme ihe anụwa na-agọdo ala Igbo na-agọdo aja Igbo ha agaghị agbawa afọ gị mara ha emeghị ndị Igbo ndị Igbo ha emeghị Igbo agba ha aka ha emeghị igbo agba ha aka but ekwu ekita na ụfọ ga-abịa sị eji jesus eji blood of jesus ọ bụkwa blood of jesus nji ekpuchi onye ihe ọbụla meghị igbo ha emega iwu ndị igbo agba ha aka ha emega iwu ụmụ igbo agba ha aka anyị nọkwa under curse udo dịkwara unu ekwusikwa m ka ọ hara m n'olu